Abụbu m eze nwaanyị dibịa mmiri, mana ndị maara m ama na-akpọ m mmiri zoro ezo. Ebe m na-alụkarị ọrụ bụ na River Niger. Anọ m n'ụlọ ọgwụ a na-akpọ Bamigred Hospital dị na Nkpor maka ọya dakwasara m. ndị ebe anyị ndewo nụ ọnụ bịara ọnụ bọọla chi onye na-agwa okwu a bụ ada dị iche kele nwa ke e ada dị iche ka e ji mara m n'ihe onyonyo na-aga gburugburu n'ụwa niile asị m ka ọnụ kirigodo anya lee ihe onyonyo a na-egosi ebe ahụ nwoke ọnụ fụrụ n'ihu screen m a na-akpọ Reverend Ephraim Ononye nwoke Chineke ejiji ya na-atọpụta ụmụ ndị e ji n'agbụ ma ndị ke sị eze nwaanyị ma eze nwoke ndị ke dibịa na-agwọ ihe dị iche iche na-akpọ omenala Igbo mgbere na-eji na-agbagwoju ndị mmadụ anya ọnụ gegodo ntị na video a watch video ka ọnụ nụ ihe mere ebe a nwata nwa agbọghọbịa m na-apụ na mmiri before ọwa eze nwaanyị ka ọnụ fụzie otu chineke ji ji our brother reverend Ephraim Ononye wee dọpụta ya n'agbụ o wee wee marụ ihe a na-akpọ Jesus Christ ngwa ka anyị watch the video ka ị na-awatch ka ị na-ashare the video ngwa thank you ka emechaa
Afa m bụ Ogechukwu Favour Bertrand. Abụ m onye Ahiara Ahiazu Mbaise. Ebi m na Onitsha, Omagba, Phase 2. Abụbu m eze nwanyị dibịa mmiri, mana ndị maara m ama na-akpọ m mmiri zoro ezo. Ebe m na-alụkarị ọrụ bụ na River Niger. Anọ m n'ụlọ ọgwụ a na-akpọ Bamigred Hospital dị na Nkpor maka ọya dakwasara m. M wee nọ na nlọ, fụ a man of God yi akwa ọcha ka ọ kwụ n'iru m. Mana amarọ m onye ọ bụ, afụnubekwana m iru a mbụ. M wee teta. Oge m si n'ụlọ ọgwụ a pụta, m wee na-aga n'ụzọ, m wee fụ igwe mmadụ ndị ụka. Ka fa na-akụ egwu na-aga. Nke a bụzikwa n'ife ọ bụrọzikwa na nlọ. ofu onye n'ime fa wee bịa were akwụkwọ nye m sị m na ọ ga-adịrị m na mma M wee nara ya bụ akwụkwọ m wee fụ the same face m fụ na nrọ onye afụ bịakwutere m na nrọ ka e sere ilu ya na ya bụ akwụkwọ hei ụjọ wee jide m ife ọzọ m fụ na ya bụ akwụkwọ ahụ bụ ndị ku ejima ịtọ na ndị ku ejima ịnọ nke e dere n'akwụkwọ a na fa na-achọbu nwa m wee fụzia onye dibịa nwanyị eze nwanyị fa kpuru isi dada n'akwụkwọ ahụ ha nyere m m wee kwuzie n'obi m wee sị na onye a m na-amarọ onye ọ bụ nke bịakwutere m na nlọ bụ onye m fụrụ iru ya n'akwụkwọ a nwere ihe chineke chọrọ iji eme na ndụ m wee were akwụkwọ a ha nyere m tụkwasị n'obi m wee yọọ chineke nke nwoke a na-efe ka ọ gwọọ m ọrịa otu a ka ebili mmiri ịnyanya nke na-atụ na ndụ m si wee dajụọ ọ ya ka m ji wee chọrọ ụzọ wee bịa na Ephraim Ononye's Ministry achọrọ m iji ohere a wee gwa ndị otu m niile na ndị dibịa na ndị eze nwanyị ndị mụ na ha na-emekọba ihe n'oge gara aga maka mkpebi a m nwere iso kraịst n'ihi na mkpebi a bụ maka ọdịmma m mmadụ adịghị afụcha ụzọ chebe ebe ọ ga-amụta ọkụ eji m ohere a na-ayọ ndị niile m na-agbalụ afa na ndị m na-arụlụ ọrụ ma ndị na-achọ nwa ma ndị na-achọ di ndị m ji ọrụ fa n'aka ma ndị m na-emelụ awele fa ji azụ afịa ka fa sochie m anya gafeta ebe a m nọ kịta maka na ike dị ike dịkwa ebidoro m ịfụ ụzọ mgbe m nọ na nwata adị m na nwatakịrị na-eme ihe ịrịba ama dị iche iche eji m ya pụta ụwa ọ bụrọ mmụọ mmiri nyere m ya ọ bụrọ alụsị nyere m ya onyinye chineke nna ji gozie m site n'afọ nne m mana ogologo oge gara aga ka m bịa were otuto chineke wee na-enye ekwensu ana m agbagbu afa na-arụrụ ndị mmadụ ọrụ mmiri eji m river Niger na mmiri dị iche iche mere ebe obibi mgbe ọbụla ana m eje na mmiri na-achụ aja Mana e nwere Chineke gosiri m onwe ya na ike ya site n'onye ozi ya bụ Ephraim Ononye's Ministry. Ekpebigo m iji amara a Chineke ji gozie m site n'afọ nne m wee jere ya ozi site na Jizọs Kraịst. Emegokwa m ka eze nwaanyị ndị mmiri na mmụọ niile m na-efebu mara ije m. Ọrụ Chineke Nna rụrụ n'ime m site na Jizọs Kraịst na sitekwa na Ephraim Ononye's Ministry. o gosila m ụzọ ndụ na ụzọ ọganiru ọ nya ka m ji kweta ka onye ozi bụ Ephraim Ononye bịa mebie ihe niile kwesịrị ka emebie ka m wee soro Kraịst ọsọ enigwe bụ onye ọbụla n'isi ya onye mara aka dị ya mma ya tinye n'isi
ndewonu ndị ebe anyị unu gbalịala ka unu si watcha video biko helpụnụ ka unu tinye aka na share button na share this video and na-follow this page and subscribe to my youtube channel tell us your own opinion in the comment section and what god have been using Ephraim Reverend Ephraim Ononye doing in the life of people guys let's celebrate the The good thing God have been using them to do and celebrate and share to other people to learn that ife chi ọzọ na-awụ ife Chineke na ọ bahụ uru ife chi ọzọ na ihe chi ndị a niile wụcha ihe a tụrụ atụ ọ wụ ife Chineke were obi tụkwasị na Jesus Christ accept him as your personal savior you see as your life will change you see this lady now all this thing have been doing all this while at the end of the day where did he end it ọ bịakwara nara na-akpọbatakwa anyị n'ụlọ ụka wee mee kraịst accept na ndụ ya were gbanwee wee werezi ihe were fu ndụ n'ime ya wee pụta na-agwakwa ụwa niile ihe chineke mere ihe jizọs mere maka gịnwa bụ onye na-awatch video na-asị jizọs scam ma ọ wụ ndị na-efe jizọs ndị iberibe or christianity ndị iberibe I'm damn sorry for you it's better you give your life to christ listen to Ephraim

okay thank you so much for watching ndewo ị gbalịala biko ka m taa aka na share button wee shara m video ka ọ na-aba niile na-ahụ ihe chukwu ọlụ ọma chukwu ji nwanne anyị nwoke na-arụ n'ime ndụ ndị mmadụ udo dịrị unu ọ ga-emecha m nwa bye bye